Allô Allô Oui, n balimakɛ kuma b'i bolo. A ni su.
N ba ni su.
Somɔgɔw?
Baasi t'an na.
Ɔɔ ne mɛnna ne bɛ k'aw ɲini dɛ. Unhun. Unhun komi baasi tɛ. Unhun. Problème dɔ de bɛ ne da la. Unhun. Ɔɔ n b'a fɔlɔ min na aw tun bɛ ka kuma daminɛ min na n'o ye mansako ye. ɔ an ka du kɔnɔ ne kelen de bɛ yen komi sɔrɔ dɔɔnin bɛ min na bɔn komi nin wagati ni ninnu na ne bɛ ka ɲɛsin soko ma fɔlɔ komi n ye baara sɔrɔ yɔrɔ dɔ la donc ne bɛ ka n débrouiller ka yɔrɔ dɔ jɔ pour que ni n bangebagaw ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a hokumu kɔnɔna na n bangebaga cɛma ale tɛ ka se ka a faamuya kosɛbɛ parce que ale ye mɔgɔ min ye ɔ ale wari de ka di ale ale fɛ tuma dɔw la hali ni n y'o proposer a ye Alo
an tulo b'i la tuma dɔw la hali ni n y'a proposer a ye ne bɛ fɛ ka so de jɔ an ka yɛlɛ an bɛɛ ka bɔ luwanse la olu ka bɔ so ka na a b'a jira ne la ne k'o to yen fɔlɔ ne ka wari d'olu ma bɔn ne b'a da faamuya bɔn wagati nin na komi n bɛ ka n ɲɛsin a ma a ka di n ka kun sɔri yɔrɔnin dɔ sɔrɔ ka bɔ luwanse la bɔn n balima tɔ alo n balima tɔ ninnu n kɔrɔkɛ ninnu olu fana olu bɛ ka a tɔ lasu k'a kɛ ka na ne kan nka a tɛ ka se ka ko in faamu bɔn kɔsa in na ne ni n kɔrɔkɛ kumana ne y'a dayira n kɔrɔkɛ la ne kɔrɔkɛ yɛrɛ y'a jira ne la parce que depuis ne ye mairie kɛ n muso la ale ko ne ma ko ni ne sara olu y'u jigi bɔ ne ka fɛn bɛɛ kan ne ko a ma n ko e n ko karisa e min ye ne kɔrɔ ye n ko ne bolo e da man ɲi ne ka saya ko kuma na dɛ ko mais ko ale ye tiɲɛ de fɔ ko depuis olu y'a mɛn so ko ne ye mairie kɛ n ko non n ko ne ka mairie kɛcogo n ko aw ka kan k'o faamu parce que mun na ne bɛ baara la ni ne ma mairie kɛ n ko fɛn dɔw bɛ yen ne b'u jɛ donc o de kama ne jagoyalen don ka mairie kɛ bɔn a ye somɔgɔ hakili kɛ ne ka cɛkɔrɔba nana yan an ye hakili jira ɲɔgɔn na ala y'a kɛ cɛkɔrɔba seginna ka taa bɔn kɔsa in na n kɔrɔkɛ in fana bɔra du kɔnɔ an denkɛ wolonfila de b'an fa bolo n kɔrɔkɛ in taara sɛnɛgali n dɔgɔkɛ mɔgɔ saba olu bɛ bamakɔ yan n kɔrɔkɛ kelen fana wele ka taa fɛn senegal o ma k'a la baasi ale muso fana tun bɛ so ne a ye ne wele k'a muso ka taa sɔrɔ senegal ne ko e n ko karisa n ko an denkɛman wolonfila an si tɛ du kɔnɔ an e muso min fana bɛ yen n'o bɛ ka baara kɛ an bangebaga ye n'a fɔra o ka taa n k'a ji ka timi dɔɔnin dɛ ko ne ma ko yan ne ka a fɔ n b'ale t'a fɔ ko ne yɛrɛ muso tɛ ko ne ka muso bila ka taa ko bi k'ale ye dugawu ni barika min sɔrɔ ko ne ka ala deli ne k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ y'a faamu ne ko o tɛ n ko e bɛ ka min kɛ n ko o de tɛ kɔrɔya kɛwale ye ne bolo kosɛbɛ paseke mun na e de ye denmisɛnninw bɛɛ sama ka bɔ so paseke ale ka plaisir ye mun ye du bɛɛ ka bɔ so bi dangari kana bolo da ou bien a ka jira k'a fɔ so taa ka kɛ rotation ye an ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu donc ne ko a ma n ko an dɔgɔkɛ kelen mɔgɔ bɛ e fɛ ninnu fila dalen don bamakɔ yan k'u tɛ taa so bon e b'a dɔn ne bɛ baara la donc sisan an fakɛ don min n'a min ji nana dɔgɔya an kɔni tɛ se k'a fɔ ko an bɛ kasi ko paseke ko an fa sara de n'an kasira o ye an ka masɔrɔ n'an ka fɛn wɛrɛ kasi ye sinon anw de y'an fa faga denkɛ wolonfila bɛ cɛ min bolo burusi kɔnɔ bi n'a fɔra o de ka du hali denkɛ kelen tɛ yen aw bɛɛ bi ka aw fiyɛ fiyɛ ka taa tunga fɛ n ko e yɛrɛ k'a lajɛ e min ye kɔrɔ ye e de ka kan ka kɛ anw bugɔbaga ye a ye taa so bamakɔ kalo kalo ni e m'a bila ka na ni n nan'i sɔrɔ yan a bɛ wolo ye min na i b'a si dɔn n ko e m'o kɛ e ko i muso ka taa so n ko e ye ne jigilamisɛnya an tɛnɛmuso dɔ bɛ o fana ye n wele ko n k'a wele n k'a f'a ye a muso bɔ don so an fakɛ kasira de an bɛɛ bɔra so an fakɛ ma kasi komi souvent a bɛ to ka na bɔ ne fɛ yen ka taa a yɛrɛ b'a fɔ ne ko ne ka to yan paseke jadisi ninnu b'an ka dugu la donc ni ne taara o kana na taa ne kama donc ale yɛrɛ tɛ fama yan ma paseke a bɔra yan a tɛ tɛmɛ sept mois ɲɔgɔn na ninnu kan i y'a faamu n ko sisan e ko i muso ka taa e bɛ fɛ mun ne ka kɛ ko ne ma ko ne man kan k'a fɔ n bi kuma ale ye ne man kan k'a fɔ ko n bi fako kuma fɔ ale ye ale a kuma n'a tɛmɛ sira o k'a kɛ to k'ale y'a faden halala de ye a kumana n ma ne kasira après kɔfɛ ne ye a jaabi n ko komi n kɔrɔ don diɲɛlatigɛ in don a kuntaala ka jan n ko mais a ka sabali a ka diɲɛ toujours a ka kɛ an kɔrɔ de ye ne ti fɛ a ka gɛlɛya don an ni ɲɔgɔn cɛ parce que le fait que ne ye nin ci min fɔ a ye a ye ne dɔgɔkɛ min bi dankan a y'o wele k'a muso ka transport ci o ma muso nana bamakɔ yan ka taa a fɛ yen sɛnɛgali muso ni ne ɲɛ ma kɛ naani ye muso donna yan vendredi jan tɛmɛnen le vingt-cinq vendredi muso donna bamakɔ yan o y'a sɔrɔ ne buranmuso dɔ banna anw tun b'o janaja kɛnɛ kan n dɔgɔkɛ min bɛ dankan o ye ko n kɔrɔkɛ muso bɛ ka n wele ko n k'a wele n ko non n ko ne t'a wele n'a mago bɛ n na ne ka nimoro b'a bolo a ka n bipe dɔrɔn ne b'a wele mais ko ne k'a wele n ko ne tɛ se k'a wele sɔɔni sera o dɔgɔkɛ kelen ye n wele ko bon k'a nana yan k'a bɛ n ka so ne ko ɔ n k'o ka sɔɔni sera a ye n wele ko ale nana a nɔfɛ komi ale bɛ gana ko a bɛna taa ale fɛ yen wula fɛ a bɛ segin ka na n ko problème t'a la a taara a fɛ yen ala y'a kɛ a don san nana sufɛ a ye n wele a ko bon ko a bɛna si n ko problème t'a la bon o wagati ne ka yɔrɔ tun bɛ ka jɔ weekend fɛ ne bɛ taa tilen baarakɛlaw kɔrɔ ne yɛrɛ bɛ taa n bolo don u fɛ baara la komi ne ye deburuyekɛla ye donc samedi ne taara yen n taara n ka chantier la sɔɔni sera n dɔgɔkɛ min bɛ dankan allô
an bɛ k'i lamɛn an tulo b'i la oui donc sɔɔni sera n dɔgɔkɛ min bɛ dankan la ko bon k'a bɛna taa n kɔrɔkɛ muso bila sɛnɛ pilasi la n ko d'accord n ko problème t'a la n ko ɔ n k'a ka n ka foli fɔ a ye u taara o cogo in na u taalen kɔfɛ de n kɔrɔkɛ ye n wele a ye kuma caman fɔ i ka hakɛ to a ye n bɔ halalaya yɛrɛ la donc kuma ye ne tɔɔrɔ ne ma sɔn ka fɛn fɔ a ye après ne cɛkɔrɔba ye ne wele ko ne kɔrɔkɛ ye min kɛ ko n y'a ye n ko awɔ n ko n y'a ye ko ne yɛrɛ ye mun de fɔ a ye N ko bon ne ye min f'a ye parce que an ka cɛkɔrɔba ni n y'a f'a ye u bɛna kɛlɛ n ko ne ye min f'a ye n k'o b'a ne cɛ n ko mais ni ala sɔnna cɛkɔrɔba ka hakili sigi n dɔgɔkɛ min b'a fɛ sɛnɛgali o ka mago bɛ fɛn dɔw la n ko ni ala sɔnna cɛkɔrɔba ka dugawu kɛ ni n ka ci dɔw ɲɛnabɔra n b'o ɲɛnabɔ ye o ka taa so y'a faa mais ne yɛrɛ ni n kɔrɔkɛ in cɛla la balimaya la a bɛ ka gɛlɛya a bɛ ka kɛ sababu ye ka n siran a bɛ ka n siran aw bɛ bala
an ba kelen fa kelen balima la ale de ye sin bila ne ye sin ta a nalen muso ka mairie ko la a ni n kɛlɛla fo an taara n bɛnkɛ fɛ yen o don de a taara sayako kuma fɔ n bɛnkɛ ko mais ko n ka yɛrɛ ko e man kan k'a fɔ i dɔgɔnin ka saya ko kuma ko o cɛ man ɲi e da ko ma ko n bɛnkɛ ma ko ni ko bɛ k'a kɛcogo la ko ne filɛ place min na ko ale de tun ka kan ka bila yen ko parce que ale de kalanna ne ma kalan a y'o fɔ n bɛnkɛ yɛrɛ donc après ale taalen n bɛnkɛ ko ne ma ko anw ka nin ko in ko nin bɛ sɔn ka gɛlɛya ko ne ka n janto n yɛrɛ la i y'a faamu tonton lamini n'a bɛ na bamakɔ yan ne dɔgɔkɛ bɛ dankan o bɛ gana a bɛ tɛmɛ ne ka so kan de ka taa da o fɛ ka ne wele k'a nana k'a bɛ bamakɔ n'a kɛra ne ma taa a fɛ yen tuma dɔw la a b'a to la a bɛ tɛmɛ a bɛ taa ka voyage sira kan a bɛ tɛmɛ ne ka so kɔfɛ de ka taa n dɔgɔkɛ ka so gana. I y'a faamu o bɛɛ b'a la o bɛɛ tɛ bɛɛ voilà donc mais ne bolo sisan ne yɛrɛ gɛlɛya min yɛrɛ bɛ ne kan balimaya la ale bɛ ka kuma minnu fɔ ne yɛrɛ ma parce que u bɛɛ karamɔgɔw ye ne kɔni ala ma ne lajarabi karamɔgɔya la ala ye ne jarabi ne baarakɛyɔrɔ dɔ planton ye donc mais a bɛ ka sini kan kuma minnu fɔ ne ma a ka kuma minnu kɔnɔ ka dun kojugu hmm. franchement i b'i i t'i miiri kuma jugu la wagatiw la a ti min fɔ n ma balimaya kɔnɔna na parce que a ne ka kɔsa in na kuma ne ko n dɔgɔkɛ ma n ko n'ala sɔnna n k'u ka hakili mara u ka cɛkɔrɔba lajɛ a ye ne jaabi vocal la o la ko ne ma yɛlɛ ale la ko ne yɛlɛla ala de la ko mais ko an k'an sigi ko tile fila ko ne bɛ tila tuguni ka nin jaabi lasegin ale ma i y'a faamu allô i ye kuma faamuya a y'o ci ne ma vocal la ka tila ka kuma caman ci ne ma vocal la ala y'a kɛ ko muso fila bɛ ne bolo ne muso kelen ne y'o labɛn k'o bila ka taa so o ni n dɔgɔkɛ in taara so ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu bon gɛlɛya bi n kan an ka kabila la kosɛbɛ parce que n somɔgɔw la faamuyali a man nɔgɔn kosɛbɛ bi mun ka di ne ne ka se ka so jɔ n bangebagaw bɛ yɔrɔ min bi ne bɛ da ne tɛ sunɔgɔ parce que kɛlɛ b'u fɛ ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔbaw delila ka taa kama k'a ka kulusi senda tigɛ a ko ale tɛ se k'o kɛ parce que olu ye bulon kɔnɔ kalan de kɛ ne ka yeta ye min ye ni ne sera ka n débrouiller ka yɔrɔnin jɔ hali ni ye tɔli d'a sanfɛ ka ci bila a ma o bɛɛ ka na o ka na an ka gɛrɛ ɲɔgɔn kan alihamdulilayi an den cɛmannin ka ca n'an farala ɲɔgɔn kan tɔnɔ lamini dɔ bɛ dɔrɔmɛ tan sɔrɔ dɔ bɛ duuru sɔrɔ an bangebagaw bɛ lafiya an yɛrɛ b'an ka diɲɛlatigɛ tɛmɛ tɛmɛ cogo ɲuman na ne balima ninnu u hakili gerennen don bangebaga ninnu fana olu ɲɛ bi bi de la u tɛ ka sini ye ne dun ne bɛ ka siran danga ɲɛ kosɛbɛ parce que franchement n bɛ ala deli kunun u bɛ ka dugaw min kɛ n ye ni min ma fara o kan yanni ala ka na n'a ka na ye n tɛ ala deli a ka fɔ ne ma ko kunun ne tun bɛ tan bi ne bi tan karisa tun ye dugawden ye kunun mais bi a kɛra dangaden ye ne bɛ ka siran o yɔrɔ ɲɛ kosɛbɛ Vraiment n b'a fɛ aw k'an bilasira ni n balimaw cɛlala la ani n bangebaga ninnu fana an ka se k'an ka diɲɛlatigɛ tɛmɛko ɲuman kɛ ɲɔgɔn bolo yani Ala ka na n'a ka na ye.
Kuma faamuna. Unhun. Ɛɛ min bɛ f'i ɲɛna i k'i sabali. Unhun. Kumakan minnu donn'i tulo la, kumakanw ka farin, a ka gɛlɛn, mɔgɔ tɛ ɲinɛ a kɔ. Unhun. Mais adamaden de ye a hakilina fɔ ala de ye a sabatibaga ye adamaden dɔ de ye a hakilina fɔ k'a fɛla fɔ ala de ye o ko jalatigɛbaga ye n t'a dɔn n'i b'a faamu n bɛ min f'i ye yanni ne ka kuma di tɔw ma n'i ye mikoro bila i ye telefɔni bila a bila i kun na k'a fɔ i tilennen don i dusukun kɔnɔ i jɛlen don i dusukun kɔnɔ i farikolo
ka ne to so 2002 2007 a taara sɛnɛgali san wolonwula anw yɛrɛ siranna an k'a sara tɔnɔ lamini ala ka hinɛ an mamuso la don a ne wele de ka taa ne lasigi a ka so kɔnɔ ko n fa ni baara tun bɛ fɛn di mɔgɔ ma san b'a sɔrɔ e y'aw ka du kɛ fɛn ne jɔra n'an ka du ye à l'époque ne tun ye denmisɛnnin o y'a sɔrɔ ne bɛ san tan dama dama de la ne fa fana bɔra o nana bamakɔ o y'a sɔrɔ telefɔni ko ma wara an tun t'o fana kibaruya la ne ni n ba ani n dɔgɔkɛ u ye anw de to ɲɔgɔn kan n dɔgɔnin si tun ma se baara ye ne fa dɔgɔkɛ min bɛ yen o ne fa tun bɛ fa la u tɛ ba la o taara bɛnna la k'ale tɛ se ka baara kɛ ka ne ba n'a denw balo tɔnɔ lamini tuma dɔw la ne bɛ n filanw to tewuli de la ka taa si mɔni na sɔgɔma n bɛ na n'o jɛgɛ ye o bɛ kɛ ka falen malo la ka tilela ko ni daraka ko wo ta tugun ni n nana ne ye daraka dun tuguni n bɛ dɔɔnin sunɔgɔ midi n bɛ bɔ tuguni ka taa ɲini ka na so kɔnɔ ne ye an ka du ta ninnu denkɛ mɔgɔ duuru ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka du kɔnɔ balo tɛ ka se ka sɔrɔ du kɔnɔ donc cɛkɔrɔba b'a f'u ye wagati dɔw la ko aw ye ne faga ni maloya ye ko ne fa tɔgɔma kelen tun bɛ yen a tun bɛ du in ta parce que karamɔgɔya in donna u joli la fangalabaara u tɛ sɔn a ma donc ka ne to so ne tun bɛ min kɛ olu tɛ sɔn k'o kɛ hali cɛkɔrɔba ko ko projet b'an ka dugu la k'u ka taa kɛ u tɛ sɔn bɛɛ b'i da so kɔnɔ ko karamɔgɔya bon ne kɔni baara de ka di ne ye depuis ne fitinin ala y'a kɛ ne bɔra so ale taara deux mille sept n donna baarakɛdenya la n donna bɔyiya la n ye san saba ani kalo wɔɔrɔ de k'o la ale nana ka bɔ senegal don min n balima de don k'a lebu fɔ a man di n ye dɛ n fakɛ a wele de ala tɔgɔ la a jawulibagatɔ sera ne ma bamakɔ a y'a sɔrɔ n ka wari min bɛ n ka patɔrɔn bolo n donna n ka patɔrɔn kan ka taa wari minɛ ka n kɔrɔkɛ ladiya a n'a muso k'u bila u ka taa so i y'a faamu n tor'o baara de la n bɛnkɛ nana ye komi ale tun ye directeur ye service in na a nana ye dusu bɛ na don min a bɛ n bɔ o baara la ka taa n ye baarakɛyɔrɔ in na a don cɛmisɛn tan ni kɔ de tun b'a ka du kɔnɔ mais a ma sɔn ka taa ni mɔgɔ si ala y'a kɛ ne taara yen ka taa n débrouiller plantonya na n ye jigiya sɔrɔ n tun ye vacataire de ye n ye jigiyaw sɔrɔ yen mɔgɔw sɔrɔla n hinɛ y'o minɛ u tora ka n fɛn patɔrɔn ye patɔrɔn ye n ta ten ne ka n kɛ permanent ye i y'a faamu hmm. donc ne bɛ o lajarabi a n'o duwaw de kɔnɔ bi a n'o barika alhamdulila eh, o de y'a to n k'i ma mhm. yanni n ka kuma di n tɔɲɔgɔnw ma mhm. eh, i bɛ sira min i bɛ duwawu ka bolo de kan i bɛ sira min kan i bɛ barika ka bolo de kan ɔ o dun bɛɛ ye ala ka sira de ye o sira nin a tagama ka go dɛ a tɛna kɛ i bolo i b'a fɔ k'i n'i tagama i bɛ tagama na gudɔrɔn kan ka taa dɛ i bɛ bila ŋɔni tu ni ŋɔni tu de don ka tila ka saw ni fɛn fɛn n'a b'i golo fara fɛn fɛn n'a bɛ se ka fɛn dɔ k'i la juguman na o sira de duwawu sira de don duwawu sira tɛ gudɔrɔn ye dɛ duwawu sira de filɛ nin ye tan gunkurunw de don pɔintuw bi sira la saw bi sira la ŋɔniw b'i fara yiri kunkurunw dɔw bɛ bɔ ka bin ɲɛ sira la i ja bɛ tigɛ duwawu ɲini tɛ manamana ye dɛ duwawu fana tɛ don manamana la dɛ fɛn fɛn bɛ duwawu ɲini na ni ka sɔrɔ vraiment u tilennen don u ka duwawu ɲini sira kan a mhm. si dusukun tɛ hɛrɛ la n b'o f'i ɲɛna eh, a tɛ don ten dɛ ale tɛ sɔrɔ manamana la dɛ ɔhɔ donc ni ka sɔrɔ i bɛ ka a bila i kun na de k'a fɔ ko ninnu bɛ ka fɛn fɛn fɔ e ma ne mhm. m'i fa ta fɔ ne mhm. m'i ba ta fɔ i balimacɛ ninnu fana bagamakow n'i tɛ k'o kɛ kaban mhm. ko fo e y'a fɔ cogo min na an ɲɛna su in na mhm. k'o de sira jɛlen don ko ninnu de bɛ ka hakilila na na i ma mhm. hali n'u taara ko n'i y'a sɛbɛbaga de ye kɛ ni ala de y'a minɛbaga ye ala de b'a fɔ ko nɛgɛ walaha ɔhɔn min sɛbɛlen don i sanfɛ a karisa minɛ n'a ye kana karisa minɛ n'a ye donc i b'o yɔrɔ bɔ i dusukun na a ye kuma minnu bɔ a da kɔnɔ a y'a fɛla de fɔ a y'a hakilina de fɔ ala de b'o fana minɛ i b'o fana bila kɛrɛfɛ i b'i ka lajɛ de dɛ n t'a dogo i la kuranɛ dɔnbagaw bɛ yan ne bɛ n ka adamadenya sira de dɔn ne b'o de fɔ ne tɛ kuranɛ dɔn mais n kɔni b'a dɔn i bɛ ka lajɛ de dɛ a tɛ minɛ e ma ten dɛ manamana la dɛ ko bɛɛ bɛ kɛ k'i bɔ a sira kan sitanɛ b'i bɔ a sira kan fɛn bɛɛ dɔ de bɛ se k'a fɔ ko an ka an ka tulonkɛ na a bɛ sira tilennen min kan a bɛ dugawu ɲini min na a bɛ fɛ a ni ala ka kɛ teri ye cogo min na min bɛ ne dabali ban anw ba ye tirigi tɔrɔgɔ min kɛ anw nɔfɛ k'a fɔ ko ne ka n'a ye bilayi n somɔgɔw n dɔgɔkɛw n y'u lasigi n ko karisa alihamudulilayi baarakɛyɔrɔ la n hinɛ b'an ka patɔrɔn na n t'a fɔ a ye a ka fɛɛrɛ kɛ aw ka se ka kɛ ne ɲɔgɔnna pilantɔnw ye hali n'u b'aw kɛ ajan isayɛri ye fɔlɔ kɔfɛ n'ala ye dugawu jaabi n'aw fɛ mɛ u si ma sɔn o ye hakilina de ye bolo mhm. o y'i fɛla de ye o mhm. ɲumanya b'i dusukun na mhm. nka e yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔna la ninnu ye mɔgɔ kalannen ye eh, kuranɛ sira fɛ hakilina wɛrɛ de b'olu la o hakilina e ka hakilina tɛ se ka don olu kunkolo kɔnɔ o hali n'e bɛ ka miliyɔn de sɔrɔ olu t'o miliyɔn sɔrɔ sira ni u t'o fɛ o u b'u yɛrɛ ka miliyɔn sɔrɔ sira de fɛ i kelen tɛ mali mali du bɛɛ bɛ tan bi badenya bɛ ka kasi sinjiya bɛ ka kasi kɔrɔw bɛ ka kasi dɔgɔw bɛ ka kasi i b'i to lamɛnni la kuma bɛna k'i fɛ soli la ɔ ani ayiwa gɛlɛ a ɲɔgɔn gɛlɛya bɛ fɛn fɛn kan mhm. an tɛ baro dɔɔni ka kan an b'a di musolakaw musolakaw ma a daminɛna olu de yɔrɔ mhm. olu de fana y'a tiɲɛbagaw ye madame jabate kuma b'i bolo mhm. lamini ala k'a ni sahaba bɛn amina yarabi
lamini ye kuma in i y'a koloma kolomayɔrɔw ta k'a fɔ sinji bɛ kasi la ama de ye nka sisan an ka sinjiw kɛra joli de ye ɛɛ ala tuma dɔw la ni kumaw dɔw fɔr'i ye anw ka jamana in kan i b'i yɛrɛ ɲininka lamini n'a y'a sɔrɔ anw ka jamana in de don tellement que an ka jamana in valeur min b'a la hinɛ jamana sinji jamana balimaya k'a dɔn ko nin ye nin ye o y'anw ka n'i ye balima nin yɛrɛ lajɛ ba kelen fa kelen n'a y'a sɔrɔ nin tun ye sinamuso den ye dun a bɛ fɔ ko kɔmi a ba sinamuso den don nka ba kelen fa kelen olu de bɛ nin kɛ ɲɔgɔn na bi ɛ lamini balimamaw ka jugu ɲɔgɔn ma bi dɛ si ɲɛ tɛ da si kan f'u bɛ ɲinɛ ko ala bɛ yen u bɛ ɲinɛ de pewu ko ala bɛ yen basa ni ala ye ko o ko kɛ dugukolo in kan hadamaden tɛ se k'a ta ka bɔ a la nin cɛnin a yɛrɛ ka kuma de don kamalen depuis san tan a bɛ kan ka bangebagaw ta dusukolo dusukolo dɔw y'a kɛ kamalenkɔrɔ eh, wolow la bɛɛ y'i ban cogoya min na ni barika ni duwawu tɛ a fana tun b'i sigi k'a filɛ a b'a fɔ ko n si ma se nka ala de ye bɛɛ dilan ka dusukolo kɛ bɛɛ la i b'i ka barika sɔrɔ cogo min ala de b'a hakili ɲuman d'i ma wa n'i y'i ka barika fana ɲini lamini ye kuma min fɔ o de don dɛ k'a fɔ ne bɛ ɲuman kɛ la u bɛ na hinɛ n na u bɛ u bɛ na n kanu o kuma tɛ yen bilen balimaya kɔnɔ bi maa o maa ka ɲi bɛɛ bɛ d'i disi kan mɔgɔ dɔw bɛ yen bi olu de bɛ kan ka du balo nka walahi n'u kun bɔra kuma min bɛ fɔ la n'i tulo y'a mɛn jigilatigɛ dan don dɔw bɛ u bɛ hinɛ dɔgɔ la u bɛ hinɛ kɔrɔ la u bɛ hinɛ bɛɛ la bɛɛ bɛ jɛ ka bɛnbɛnbɛn k'o tigi de la ko basa a bɛ dɔɔnin sɔrɔ a yɛrɛ ye ɛ ala de b'an sɔn na dɛ maa si nɔ t'i tere ye ni ala ye min kɛ barikaden ye ala de y'i k'a ye an'i yɛrɛ dusukolo yann'an ka to ɲɔgɔn digi la ten fo ka taa jamana firi juguya fin yɛrɛ de ye n'i ye mali ta bi walahi an bɛ kɔlɔn fɛn fɛn kɔnɔ n'i ye nin n'a ɲɔgɔnnaw bɔ a kɔnɔ a tɔ b'i dɛn dɛ nin bɛɛ tɛ ala nɔ ye an jogo an kɛcogo balimaya juruw tigɛcogo ala dun ko maa o maa n'i ye sinji tigɛ ale tɛ to yen maa o maa n'e de bɛ hadamadenw ka juguya la a b'i n'a cɛ ne bɛ min fɔ n denkɛ ye kuma man di da kelen na a bɛ ɲuman in min na a ka dɔ fara a kan dɛ a kana siran a kana jɔrɔ a ka wahidu kɛ ala ye a k'i jigi kɛ ala in ye wa a k'a ka ɲuman kɛ u ka juguya ninnu kana to a ka porogotɔ dɛ ko n bɛ n ta sara la ubiyɛn n b'a kɛ tan n b'a kɛ tan u n'u kunko to ɲɔgɔn na n'i y'an ye ɲɔgɔn bolo dɔrɔn ala jɛnna n'a ye wa ni ala jɛnna ni ko min ye o ka ɲi koyi e k'i ka jusukolotigiya kɛ i k'i ka baara kɛ i ka kan ka min k'i ba y'i k'a kɛ i ka kan ka min k'i fa y'i k'a kɛ hali ni mɔgɔ haramulen ninnu i ka kan ka fɛn fɛn kɛ fɛn fɛn ye ka saraka de don basa saraka min ka ɲi ni saraka bɛɛ ye k'a dɔn ko karisa tɛ ne fɛ du tout du tout du tout k'a fɔ a tigi ye don o don ko hɔn o bɛ fɛn fɛn ta k'i sɛgɛrɛ ee karamɔgɔw bɛ a tɛ se i la dɛ ala ko k'a tɛ maa si faga k'i bolo dulonnen to e bɛ hɔn na a k'i ni minɛ ala ko k'ale t'o kɛ n'i ye jugu yɛrɛ yɛrɛ dɔn ala ye don o don da ni dɔ b'i bolo a d'a ma o de b'i kisi a ka ko bɛɛ ma wa o de ka di ala ye balimaya in juguya min b'a kɔnɔ i kan'a lajɛ u bɛ min na i kan'a da i ni kan e k'i ta kɛ ɲumankɛ ye i ka da ala la i seli o seli k'i jigi kɛ ala ye i ka balima ninnu n'i bɛ se ka min bɔ juguya la i k'a bɔ a la n'i tɛ se k'a bɔ a la yɛrɛ o to yen e k'i ta kɛ baara ɲumankɛ ye wa i k'i yɛrɛ sutura fana k'i yɛrɛ sutura dɛ a faamuna n bɛna so jɔ mm, n bɛna nin kɛ mm. n bɛna nin kɛ nin bɛɛ ye walew ye n'i m'i yɛrɛ sutura nin bɛɛ bɛ juguya de wara hadamaden kan mm-hmm. donc i b'i yɛrɛ sutura kuma caman bɛ yen kan'a fɔ i da delen to o b'i kisi ko caman ma mais n'i ko n bɛna so de jɔ mali la yan a ye kɛlɛ wuli dɛ hali i ka tɛrɛn kan u bɛ taa sɛbɛn don a la o tuma ala ka hɛrɛ k'i ye ala ka hakili ɲuman di kɛlɛbagaw ma ala ka jusukolo ala ka dɔ fara a kan hali bi i bangebagaw duwawu ɲini foyi tɛ duwawu bɔ n'i ye cɛw ye bɔla ɲɔgɔn ma barika ni duwawu de don ala ka dɔ fara a kan

lamini ala k'an ci ɲuman na dɛ ala ye nin den de b'a san tan ba hinɛ b'a la o de la ko n'i ye den wolo cogo cogo i mana den wolo k'a caya cogo cogo hali n'a kɛra den kelen ye i bɛ sigi u kunsigi suma na dɛ a ko k'a ba sɛgɛnna dɛ ba sɛgɛnna ala ye nin den d'a ma k'a hinɛ don den na kamalen cɛ wolonfila mais masaw hinɛ bɛ nin cɛ in de la ka tɛmɛ mɔgɔ wɔɔrɔ in bɛɛ kan ee eh, ala ka ɲi dɛ ni masaw hinɛ b'a la cogoya min na n'o tun bɛ cɛ wɔɔrɔ in na sa y'a sɔrɔ du in kɛra du dumanba fa kelen ba kelen balimaya ye juru de ye jurukisɛ in ala y'a ta k'a di balima bɛɛ ma kelen kelen ko bɛɛ k'i jija i ka juru la ko juru in kana tigɛ dɛ ko ni min ta tigɛra i bolo i ta tigɛra a k'i ye kojugu kɛ dɛ o kuma na a ka juru a k'a ka juru kɔntini n bɛ min f'i ɲɛna n balimakɛ masa hinɛ bɛ denko den na e bolo k'i masaw bɛ o do ye wa ala de b'o do ye ko ye minnu t'a fɛ minnu yɛrɛ tɛ duwawu ɲinina dɛ olu de ka di masaw ye. n b'o f'i ɲɛna i bɛ ɲuman ɲuman kɛ ni maa n'i bɛ ɲuman kɛ dɔrɔn a kɛ ala kama ala de bɛ jɔn sara ala ka sara a ka fisa ni maa ka sara ye o kuma na to ala ka sara bolo i masa ninnu hinɛ b'i la a ka di e ye bi ka du jɔ k'i masa ninnu bila i fa fɛlɛla ko tɛ parce que min ka d'ale ye o t'o ye ka wari sɔrɔ dɔrɔn k'a dun e dun hakilinan t'o ye wa i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ baara min na sankɔrɔta b'i bolo baarakɛyɔrɔ la patɔrɔn b'i fɛ duwawu de b'i kɔ dɛ i ka cɛkisɛya tɛ dɛ duwawu de b'o kɛ maaw ma ni e y'i masa ta k'a da i kɔ la walahi ala tɛ juru don mɛ a bɛ se juru ɲumanba sarali la dɛ ala tɛ juru don mɔgɔ si la mɛ n'i ye juru don ala la ala b'a sara o kuma na i ka kɔntini i ka ɲumanya fɛ i balimakɛ in min i kɔrɔkɛ kɔrɔba ni o y'i jigi n'o bɔlen don i jigi kɔrɔ halisa balimaya sira tɛmɛn a ye i kan'i ta a ka kumakan jugu fɛ mɔgɔ m'a k'i la i balima de y'a k'i la fa kelen ba kelen siga tɛ danfara tɛ a to yen a to yen ala ka ala k'i ka kɛlɛ kɛ maa n'i tora ala kɔ dɔrɔn ala de bɛ jɔn ka kɛlɛ kɛ maa tɛ se k'i yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ a to yen nɔ i ka balimaya k'a fɛ n'a ye fɛn ɲini i fɛ a d'a ma n'a y'a ka so to yen nɔ ka taa da i dɔgɔnin fɛ yen nɔ taa a fɛ yen nɔ i ka taa baro kɛ a fɛ k'a lajɛ i k'a to yen a bɛɛ di ala ma n'i y'a bɛɛ di ala ma ala de b'a dɔn a ko ka kan ka kɛ cogoya min na jɔn buna adamaden kɛra cogo cogo i ŋaniya ye min ye masa aramani de b'o dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛbakun kan an fɛn fɛn sigilen don an bɛɛ n'a ŋaniya de sigilen don maa si tɛ maa ŋaniya dɔn ko ala de bɛ bɛɛ ŋaniya dɔn o tuma na an ka kow di ala ma ne bɛ min fɔ a ɲɛna a k'a ka kow di ala ma i b'a fɔ madamu jabate y'a fɔ i n'i bɛ ko wo ko kɛ kan'a lakali hali i fa kan'a fɔ a ɲɛna n'i bɛ du jɔ du jɔ ni du banna don min na i fa wele ka du yir'a la i balimaw wele k'a yir'u la a ne kɔni ye nin sɔrɔ ne kelen ta tɛ dɛ an bɛɛ jɛ de don mɛ kuma kɔnɔna na ne ye min faamuya kɔrɔkɛ in kɔrɔkɛ in diminen don a balimakɛ kɔrɔ depuis ko daminɛ na ko daminɛ ye jumɛn ye k'a ye meri k'a muso la meri min kɛra muso la dɛ parce que n'i ye kɔrɔkɛ ɲininka dɔgɔkɛ in bɛ sa de k'ale to ɔ ale ni muso u bɛna kɛlɛ dɔgɔkɛ bolo fɛn min nɔfɛ dɛ kɛlɛ juba ju bɛɛ de ye merikɛ in meri min kɛra muso la o de ma bɛn kɔrɔkɛ ma ee a ye sabali sa jɔn ka sabali sa kɔrɔkɛ kɔni mana muso furu n'a ye den sɔrɔ i mana nata bololafɛn na cogo cogo i ma kan ka nin kɔni kɛ e balimaw ka sabali hinɛ tɛ balimaya la tuguni a faamuna Michel ko i bɛ fɛn dɔ fɔ i denkɛ ye wa awɔ lamini n bɛ fɛn fɔ n bɛ fɛn dɔ fɔ a ye Lamini ne den ye barikaden de ye a ye barika in ɲini dɛ mais a ka t'o sira kan lamini dɛ ala tɛ juru don nka a bɛ juru sara dɛ dɔw ye ŋɔni duloki de ye i tun bɛ k'a fɔ sisan ŋɔni duloki de don ha a dun man di dɛ a dun man di dɛ a dun mɛn o mɛn a bɛ laban ale ta in de la tiɲɛ de bɛ laban a bɛ laban ale ta in la parce que a sɛgɛnna filɛ dɛ ninnu ye karamɔgɔba minnu filɛ nin ye ɛ a kana a ka baarani min filɛ nin ye ɛ dɔrɔmɛ a ka dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ barika de b'a la koyi parce que a a ye bangebaaw ladon mɔgɔ min taa jɛgɛ minɛ ka taa sufɛ ka taa jɛgɛ minɛ san tan ka taa jɛgɛ minɛ ni dugu jɛra ka t'o falen malo la ko t'o di i fa n'i ba ma a ko bɛ tɛmɛ o kan a kana kɔrɔkɛ ninnu lajɛ dɛ a ka ninnu lajɛ wa danga t'a sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli ale y'ale kelen bɛ k'ale bila yɔrɔ min ale t'a dɔn o a t'a dɔn ba ala ka si ni kɛnɛya d'a ma n'a bangebaga y'a ɲɛ datugu don o don a ka kow bɛ wuli a nɔfɛ sa ni mɔgɔ mɔgɔ wulila sa k'i bɛna sen ta sa i bɛ fɔ a kɔ a t'a dɔn sisan nin nka a ka continuer a bɛna sara a ye o ale bɛ ka fɛn fɛn miiri nin wa a ka du min filɛ nin ye a ka du in bɛ laban dɛ e yɛrɛ k'i lajɛ mɔgɔ min bɛ fɔ baarakɛyɔrɔ bɛɛ la dugu ma ni barika tɛ ko ka du jɔ a yɛrɛ a ka gɛlɛn dɛ an bɛ bi bi na nin ŋaniya min b'a kɔnɔ ka denbaya fara ɲɔgɔn kan a dusu b'a kɔnɔ wa ala b'a o ŋaniya ye o baraji ala b'a sara a ye parce que a y'a ŋaniya siri hali n'i y'a siri k'i bɛ taa makan n'i ma se ka taa ala b'a baraji d'i ma

eh, ala k'an bɛɛ sɔgɔba ma lamini ne b'a fɛ ka min fɔ n balimakɛ a ka hakili sigi a kana yɛrɛ la a folo kuma turuma minnu bɛ ka fɔ a ka kuma turuma in bɛɛ to yen ala ti sa mamadu ti jeni tasuma tɛ toli ninnu bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ n'u y'u ta de y'u bolo a ka nin bɛɛ to yen a balimaw mana juguya cogo o cogo o tɛ juguya ka yusufu jugu balimaw bɔ a balimaw mana juguya cogo o cogo o tɛ juguya ka makan kafiriw bɔ olu ye min da yusufu kan o tilancɛ tɛ se ka da e kan e bɛ se ka bila u ɲɛ cogo di k'e tɛ mankan mɛn i kɔfɛ depuis kuma in dakurunya fɔlɔ la i tilala kuma in bɛɛ la o mais peut-être an bɛ don détail la pour que a ka se k'a faamu cogoya la sinon i y'a bɛɛ d'a ma global de la ala yi nin ye ala ka sugandili de ye fa kelen ba kelen nka e bolo ko e fana bɛ se k'o hɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma tɛmɛ gɛlɛya dɔw fɛ yan o kuma kɔni o bila nka ne b'a fɛ ka yɔrɔ min f'i ye ne ye yɔrɔ dɔ tɔmɔ i ka kuma in kɔnɔna la i ko i y'a essaye wagati dɔ la k'i toro wari kan dɔɔni pour que ka se k'i ka so fɛ o yɔrɔ ye o to yen so in banni tɛ e bolo e tɛ se ka so in laban o so in banni bɛ ala de bolo i bɛ ka fɛn min kɛ ne ye mesure de fɛn min ta nin ye pour que ko ka so laban kan'o kɛ ni bangebaga ninnu mago bɛ wari min na a d'u ma o tɛ so in bali banni na o ni ɲumanya tun bɛ wari ban e caman bɛ yen nɔ olu tun t'a sɔrɔ dɛ i bɛ n'u mago bɛ min na i bangebaga ninnu n'u mago bɛ min na a d'u ma kana olu jiyala k'a fɔ ko fo i b'a fɛ k'u ka so de laban kan'o kɛ n'i y'o kɛ o ye sitanɛ b'a ka nasira dɔ de sɔrɔ i la o la parce que o yɔrɔnin o ye sitanɛ ka bɔsira dɔ de ye kan'o yɔrɔ di sitanɛ ma e ka soko in to ala ma bani ɛ mɔgɔ bɛ yen nɔ an ye mɔgɔw ye yan nɔ u y'u ka baarakɛlaw wele ka sow jɔlen complet ta k'a d'u ma o caman bɛ yan e k'o bɛɛ to yen i jigi da ala kan bani i bɛ sira min kan o to sira kan i k'i jigi da ala kan ee ani filanan ye mun ye i bɛ ka min fɔ ne mɔgɔ si tɛ bangebagaw kɔrɔ ni o de degun b'i la e ye solution dɔ fɔ sisan o fana ye dɔ ye o i ko muso fila b'i bolo mun na awɔ mun na i ni muso fila ninnu tɛ sigi ka kuma i ka to ka tagali bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ u muso fila ninnu ɲɔgɔn cɛ i ni muso fila ninnu i k'a f'u ɲɛna u ka to k'a lajɛ u ka to ka taa ka to u hakili to bangebaa la k'a falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ hali n'i b'a kɛ san kɔnɔ ni nin taara a bɛ kalo saba kɛ n'o seginna ni nin taara a bɛ kalo saba kɛ o bɛɛ ye dɔ ye o ni e yɛrɛ temps sɔrɔ wagatinin min kɔnɔna la ka taa yen mais i fa ye kuma dɔ f'i ɲɛna c'est très important je pense que hali silamɛya yɛrɛ fana bɛ nin nin ne nin ne recommandé ustaz an bɛ tilen ka nin kuma de fɔ fɛn kɔnɔ hali hadamaden silamɛya bɛ e yɛrɛ ni fɔlɔ de kanda donc i diinɛ ko mana kɛ cogo o cogo mais n'a sɔrɔ e yɛrɛ ka ni bɛ danger la o to yen silamɛya b'e yɛrɛ bali fɔlɔ e kana taa yen parce que vie yɛrɛ jɔlen bɛ yɔrɔ min na cɛkɔrɔba ye k'a fɔ ne ma farati ka to ka don nin na a bɛ se ka kɛ hali i yɛrɛ nagakɔrɔmɔgɔ dɔ bɛ se k'i fili ninnu ye pour que i ka se ka ko sɔrɔ parce que olu ka laɲini o de ye don o don sɔgɔma u ka wuli ka sɔrɔ ko dɔ y'i sɔrɔ donc i n'i fa ka bɛnkan kɔnɔna la o bɛ faamu i bɛ se ka to yen e bɛ se ka to yan mais i b'a lajɛ i bɛ muso ninnu i b'a alterner u ni ɲɔgɔn cɛ nin ka to ka taa ni nin taara nin bɛ na nin ka to ka taa nin bɛ na n'u mago bɛ fɛn min na i b'a yir'u la dɔgɔninw fana a bɛɛ cɛ ka kɛ kelen ye peut-être waati dɔw bɛ kɛ u bɛ ka tugu kɔrɔkɛ in kɔ u bɛ ka tugu kɔrɔkɛ in kɔ ko dɔw de kama n'o tɛ ne y'a fɔ kuma min na kuma min na kɔrɔkɛ in ka ko dɔn de man bon parce que a b'ale kunna de déjà nin ye mairie kɛ ni nin sara don min na olu ta tɛ foyi t'olu bolo a dun b'olu kunna de ni n'an dɔgɔnin in tɛ yen don min na an ta y'a ka fɛn bɛɛ ye donc déjà olu y'a yira k'a fɔ e nana mɔ yɔrɔ min na e ye yen fari da i ye tubabuya fari da alors i bɛ ka taa ni taasira min o tɛ tubabuya taasira ye donc u ka o yɔrɔ ninnu n'u ye fɛn fɛn miiri o to yen m'a fɔ i k'u kɛlɛ dɛ mais n'u ye fɛn fɛn miiri u to yen u k'o fɔ i k'a to ala ma i ka to ala kɔ m'a dɔn n'i ye n faamu i ka to ala kɔ i k'i jigi da ala ka dɛmɛ dɔrɔn ta in bɛɛ to yen mais bangebaga ninnu i bɛ se ka fɛn fɛn k'u ye kan'a fɔ k'i bɛ sojɔ la ko i bɛ ban ka wari d'u ma dɛ i bɛ se ka min d'u ma a d'u ma sojɔ in o to ala bolo so kan ka ban cogo min na sojɔ wari bɛ sɔrɔ tile kelen walayi sojɔ wari bɛ sɔrɔ tile kelen tile kelen sojɔ wari bɛ sɔrɔ an ye mɔgɔw ye u y'u si bɛɛ kɛ luwanse la mais mun bɛ u saya don ne u ye du fila sɔrɔ u saya don saya kɛnɛ kan a dɔnna o don ne k'a fɔ ko du t'u bolo hɛrɛ dɔw bɛ na a tɛ na ni tɔɔrɔ dɔw ma na u saya kɛnɛ kan u ye du fila sɔrɔ saya kɛnɛ kan jɔn o bénéficier sisan kɔmɔgɔw tɛ hɛrɛ dɔ bɛ a ti na ni tɔɔrɔ ma na fiyewu mais o bɛ ala de bolo ala y'a kɛ ni gundo min ye ala de b'o gundo dɔn donc i bɛ se ka min k'u ye o k'u ye i k'i sen bɔ ko so kana so ko m'a fɔ i ka soko jɔ dabila dɛ mais kan'i ban ka u ka laɲini d'u ma ko parce que k'i bɛ so jɔ la toujours i k'a f'u ka dugawu k'i ye ala k'an bɛɛ sɔrɔba ma yan'an ka kuma di alimami ma min bɛ f'a ɲɛna eh, ne ko n ko musolakaw de b'a fɔlɔ olu de bɛ tila k'a tiɲɛ baw de b'a daminɛ olu de bɛ tila k'a tiɲɛ baw de b'a daminɛ olu de bɛ tila k'a tiɲɛ ɛɛ bamananw ko ko musokɔrɔba si tɛ sa n'a ma jiri danya kelen bɔ a yɛrɛ ka du la ka sɔrɔ ka taa musokɔrɔba si tɛ sa n'a ma jeli daɲɛ kelen bɔ a ka du la ka sɔrɔ ka taa kɔrɔ ye mun ye denbaw ala ye muso muso minnu garisigɛ don den na a y'aw janto aw ka ko kɛtaw la aw denw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ah. denw bɛ lakɔlɔsili kɛ k'a fɔ faw ye a y'aw janto aw ka ko kɛ la adamaden ko don i bɛ ko dɔ kɛ don dɔ la i bɛ fɛn dɔ fɔ don dɔ la i m'a lawuli min ma a bɛ taa kɛ o de y'i bolo parce que e ni min bɛ ɲɔgɔn fɛ o t'e kunkolo kɔnɔ k'a k'e e hakilina kalan a t'i dusukun kɔnɔ k'a k'i dusukun kalan k'i ye nin kuma nin fɔ ou i ye nin kɛwale nin kɛ k'a tun dabɔra nin de kama a ma dabɔ nin kuma ma kuma bɛɛ tɛ na ɲɛfɔli kuma bɛɛ ma na ɲɛfɔli kama donc dutigi cɛkɔrɔbaw u k'u janto u ka ko kɛtaw la u ka kuma fɔtaw u sen tacogo k'a da olu de bɛ denw aigri ɲɔgɔn kama olu de bɛ denw diya ɲɔgɔn ye fana denfaw ani denbaw denfaw ani denbaw den dɔ ka diyanye kana yɛlɛ i ɲɛ kan ka tɛmɛ dɔ ta kan dɔ in ka goyanye kan'a jira kojugu k'a ka go i ye ka tɛmɛ dɔ ta kan i t'i ta den dɔn mɔgɔ si t'a ta den dɔn i denw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ a n kinikini bɛ nin na bi n b'a dɔn n hinɛ bɛ nin na ni nin bɔra dugu kɔnɔ nin bɛna kuma ni min fɔ yan nin bɛna min don n tɛgɛ kɔnɔ tiɲɛni bɛɛ bɛ daminɛ o yɔrɔ de la c'est pas parce que bi ko dɔ bɛ ka na waa kelen d'i ma dɔ bɛ ka na waa fila d'i ma ko o y'o ko ka o ko min tɛ ka se ka dɔrɔmɛ di dɔrɔmɛ kɛ dɔrɔmɛ fila ye k'o y'o o ta tiɲɛnen de ye ko min bɛ ka na waa kelen ni waa fila d'i ma k'o ta ɲalen de filɛ o ye dɛ ala de ye yɛlɛma masa ye yɛlɛma bɛ se ka na kɔfɛ o dɔ garisɛgɛ ka jan ni dɔ ta ye bi nka sini dun mɔgɔ tɛ sini dɔn a ko la kuma ɲɛbilaw de don k'a fɔ n m'a fɔ n ko n balimakɛ fa bɛ ten n m'a fɔ n k'a ba bɛ ten mais n bɛ min fɔ a ye duwawu ɲini den barika ɲinina sira ɲuman tala e t'a hɛrɛ sɔrɔ i t'a hɛrɛ sɔrɔ dɛ i t'a hɛrɛ sɔrɔ f'i bangebagaw ka da tuma min na i t'a hɛrɛ sɔrɔ dɛ parce que a ka di i ye e bɛ ka dɔrɔmɛ kɛ dɔrɔmɛ fila ye bɛɛ ka c'est à dire e bɛ ka bɔgɔw fara ɲɔgɔn kan e hakilina ni tɔw hakilina tɛ se ka kɛ kelen ye o denmisɛnninya kɔnɔ kɔrɔ ni dɔgɔ aw bɛ se ka don ɲɔgɔn fɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ mais n'aw ye san muganw ni san mugan ni duuru ni san bi saba sɔrɔ a b'aw kɔ donni daminɛ ɲɔgɔn na aw hakilinaw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye tuguni aw ka yetaw tɛ kelen ye aw ka faamuyalitaw tɛ kelen ye ni muso furu donna ko kɔnɔ dɔrɔn a yɛrɛ tɔ kisikasara o yɔrɔ la hakilinaw bɛ falen yen de k'i ta n'i b'a fɛ k'i den jogo dɔn k'i jɔ i den cɛ jogo dɔn k'i jɔ k'a ka muso furu i denkɛ fɔlɔ jogo n'i b'a fɛ k'a dɔn i jɔ a ka muso furu i denkɛ filanan jogo n'i b'a fɛ k'a dɔn i jɔ a ka muso furu i denkɛ sabanan jogo n'i b'a fɛ k'a dɔn i jɔ a ka muso furu i kɔrɔkɛba n'i b'a fɛ k'a jogo dɔn i ma i jɔ a ka muso furu i dɔgɔnin n'i b'a fɛ k'a dɔn mɔgɔ sugu min don i jɔ a ka muso furu parce que ala bɛna garisɛgɛ don min na o bɛna na min kɛ e t'o dɔn ala bɛna garisɛgɛ don musonin min na o bɛna na min kɛ e t'o dɔn dɔ hakili tunɔmi ka di dɔ ta yɛrɛ tɛ tunɔmi fɛs dɔ ta yɛrɛ o sigilen don ka kɔnɔni de kɛ o don kɔrɔ n'a hakili ka tunɔma n'a bɛɛ k'a k'a bɛɛ nɔni o ye muso furu yɔrɔw de ye o ye hakilinaw ta yɔrɔ ni ta yɔrɔ hakilinaw bila yɔrɔw de ye K'a fɔ dugawu ɲininaw ye n'aw ko k'aw de bɛ dugawu ɲini k'aw n'aw bange k'aw n'aw bangebagaw ka kan kelen fɔ k'aw n'aw kɔrɔw ka kan kelen fɔ k'aw n'aw dɔgɔw ka kan kelen fɔ a y'aw sen bɔ dugawu ɲini na o la aw bɛ kan kelen fɔ a y'aw sen bɔ barika ɲini na o la aw bɛ kan kelen fɔ aw kana fa ta aw kana ba ta o la aw n'aw balimaw bɛ kan kelen fɔ k'e to dugawu ɲini na k'e to barika ɲini na o sinsinnen don e yɔrɔ ala bɛ ka o kɔmasegin yira e la dɔɔni dɔɔni tɔw sigilen ɲɛ b'o la o e bɛ dugukolo tɔmɔ de la o mais e ɲɛ t'a la k'a fɔ k'a fɔ e bɛ dugukolo tɔmɔ min na k'a fɔ ko dɔ sigilen bɛ kɛrɛfɛ o dugukolo tɔmɔ o ɲɛbɔlen bɛ e ka dugukolo tɔmɔ o fɛ a dun kɛlen bɛ k'a yɛrɛ bila fisamantiya minɛn kɔnɔ mais e bɛ ka min sɔrɔ ale tɛ k'o sɔrɔ ou bien même hali n'e bɛ ko min sɔrɔ n'ale bɛ ka ta ka dun triple de y'o ye a b'e tanin ɲɛngoya parce que barika b'e tanin de la ka tɛmɛ ale ta kan
ko bɛ bɔ o yɔrɔ de la k'an bɛ dragon fo dragon ko ko barika den ni duwawu den i y'a faamu ani dankaden u bɔyɔrɔ ɲɔgɔn ma ye min ye Ka an balimaw bɔ fili la dugawu bɛ n golo la barika bɛ n golo la ni garisɛgɛ fana tɛ kelen ye dɛ ɔɔ ko dugawu bɛ n kɔ barika bɛ n kɔ k'a ni garisɛgɛ fana ka di u tɛ kelen ye dɛ ɔɔ ayiwa ni ala ye barikaden dugawuden k'a sigi ka dɔrɔmɛ mugan don a bolo ka dankaden barikantanden ka miliyɔn kelen don a bolo sɔgɔmada fɛ a bɛ tɛmɛ baw dugawuden sigilen na n'a ka dɔrɔmɛ mugan wulada fɛ a tɛmɛtɔla bɛ dɔrɔmɛ tan juru ta a fɛ ka don a ka so parce que barika min b'a kɔ o de bɛ don a bolo fɛn na duwawu min b'a kɔ o de bɛ don a bolo fɛn na barikaden bɛ kuba de kɛ a bɛ to ka barika kubaw de kɛ a bɛ kɛ dankaden n'a ka nafolo sigilen ɲɛ na k'a fɔ ko nin bɛ dibi dogo dogo ni dogo ko dɔw de la ko donc wari b'a bolo k'a t'a dɔn alors que ala de kɛlen bɛ ka barika don nin ka ko bɛɛ la ala kɛlen bɛ ka dugawuden ka a sankɔrɔta a ka ko bɛɛ la a bɛ dɔrɔmɛ min sɔrɔ a bɛ se ka min k'a la dankaden n'a ka miliyari sigilen tɛ se k'o kɛ u bɔyɔrɔ ɲɔgɔn ma nin yɔrɔ in de don mm-hmm. dugawu ni garisɛgɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ mm-hmm. Mm-hmm. barika ni dugawu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ nka i bɛ ka dɔrɔmɛ kelen ni min sɔrɔ i ma n'i da don ko la ala b'a yakubaya i ma n'i ɲɛ jɔ fɛn fɛn na ala b'o barika i ma n'i tulo mana fɛn fɛn mɛn ala b'o barika mɔgɔw bɛ boli i nɔfɛ i ka barika n'i ka duwawu o fɛ mm. k'ale to a ka sankanso sanfɛ n'a ka miliyari an'a ka yuru n'a ye ka bin ka fɔ n balimakɛ ye mm. a k'a balimaw fara ɲɔgɔn kan dɛ mm. a kana b'u kɔ u b'a sɔgɔ u bɛ biɲɛ turu a la u bɛ asidi ji bɔn a kan u bɛ pɔsɔni k'a kɔnɔ a kana fara u la dɛ a k'u fara ɲɔgɔn kan mm. u bɛna n'a ye don min na mm. a bɛ kɛ maloya de ye a bɛ kɛ kunmasulu ye a bɛ kɛ kinikini ye ala ka du dudenw barika ala ka balimaya sinsin a ka jugu a bɛ digi adamaden ni la e balimaw ka d'i ye e balimaw dɛsɛlen don k'e faamu i taasira kan ah. mais adamaden ko don dɛ aw tɛ se ka ɲɔgɔn faamu tuguni mm, mm, mm. aw ka faamuyali dan tun ye quand vous aviez 10 ans quand vous aviez 15 ans quand vous aviez 20 ans ni 20 ans tɛmɛna ka ban hakilinaw bɛ cari dɛ a bɛ cari aw tɛ mɔgɔ sugu kelenw ye tuguni dɛ aw bɛ taa sigi aw kɔni bɛ baro kɛ e muso dɔw denw bɛnnen ka di sa n'i y'u ye e ala u bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ bɛɛ b'a ka yɔrɔ la ou bien u bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ c'est très beau c'est à dire a cɛ ka ɲi ala k'a nɔgɔya du bɛɛ lajɛlen ye bamakɔ ala bɛ kuma filɛ ne b'a kuncɛ an bɛ kuma di jama bɛ k'an kɔnɔ n'ala sɔnna kuma ɲɛna ah, vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'an balimakɛ yɛrɛ fo min ye weleli kɛ eh, nin problème bɛ yen kosɛbɛ balimaya kɔnɔ eh, an b'a fɔ an balimakɛ hali bi eh, an balimaw y'a bɛɛ fɔ ne kɔni ta ye dɔrɔn a k'a dɔn sinji ye fɛn gɛlɛnba de ye sinji balimaya a gulonnin don ala ka larusi de la ala kira y'a fɔ a bɛ dugawu fila de kɛ don o don a bɛ dugawu kelen kɛ ani danga kelen don o don diɲɛ dugu jɛ o dugu jɛ sinji b'o dugawu kɛ a b'o danga fɛnɛ don a b'a fɔ ala mɔgɔ jigi tugu i ka mɔgɔ kɔ tugu i ka mɔgɔ kɔ dilan i ka mɔgɔ sabati mɔgɔ min ye ne balimaya dilan ka ne sinji tugu wa ala mɔgɔ jigi tigɛ i ka mɔgɔ ta tiɲɛ i ka mɔgɔ mago sa mɔgɔ min ye ne balimaya tiɲɛ donc o kuma balima mana fɛn fɛn k'i la a dɔn ko balima don kana sara ni o ye ala kira ye hadisa dɔ fɔ a ko sil man kata'aka mɔgɔ min y'a datigɛ i la dɛ taa kuma fɛ awɔ hali balima n'a y'a datigɛ i la taa kuma fɛ mɔgɔ gansan n'a y'a datigɛ i la taa kuma fɛ wa ahsin ila man asaa ilayka k'i ka ɲɛ mɔgɔ ma mɔgɔ min ye juguya ta k'i sɛgɛrɛ awɔ madamu jawati ye kumaba fɔ bi i ka kuma kɔnɔ awɔ kira ka hadisa in ɲɛ mɔgɔ ma mɔgɔ min ye juguya ta k'i ka ɲɛsin i ma ɲ'a tigi ma ah, i bɛ ɲɛma min k'a ma dɛ walahi a tigi ala t'a to a ka ko la o la kira ko i ka tiɲɛ fɔ hali n'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ faga tiɲɛ in fɔli nɔfɛ donc o la an b'a fɔ an balimakɛ ye a ka to a ka balima dilan kan a ka to a ka sinji dilan kan a ka to a ka sinji tugu kan eh, bɛnkɛjan y'a fɔ yan k'a fɔ juguya min dara yusuf balimaw kan mm. a o tun ye lajarabi ye dɛ a k'a dɔn fɛnɛ mɔgɔ mɔgɔ ni ala bɛna ɲɛmaaya d'i ma ala bɛna jɔyɔrɔba d'i ma a b'i lajarabi ni ɲɔgɔnnaw ye dɛ mm-hmm. voilà donc a b'i lajarabi ni ɲɔgɔnnaw ye mm-hmm. bon n'e ma se ka lajarabi in de vécu ka tɛmɛ a kan mm-hmm. ala b'a yɛlɛma k'a bila fan wɛrɛ y'a ye ala b'a yɛlɛma k'a bila fan wɛrɛ mais n'i sera k'a kun ka étape franchi i bɛna sigi a suma la donc a k'a kun a b'o étape de kɔnɔ sisan an b'o fɔ an ka kuma la tuma bɛɛ yan ko ala ye adamaden dɔ de kɛ ka dɔ lajarabi k'a lajɛ n'an bɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ o ye kuranɛ aya de ye wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun ne ala de ye aw dɔ kɛ ka dɔ kɔrɔbɔ k'a lajɛ n'aw adamadenw yɛrɛ bɛna sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ala de bɛ sabali an bɛɛ kɔrɔ an bɛ tilen k'a kɛ ala la sabalilen don a tɛ ka fɛn fɔ ɔ ni an dɔ y'a kɛ dɔ la munna an fana tɛ se ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ donc o tuma ala bɛ o kɛ tuma dɔ la ka i balima dɔ yɛrɛ bila ka ɲarɔke ka k'i kan k'i masa dɔ bila k'i e yɛrɛ masa don mais i mana ko o ko kɛ a t'a ye ko ko ɲuman don a tɛ sɔn ɔ k'a lajɛ e bɛna mun kɛ donc o tuma o kosɔn e bɛna nin ka masaya hakɛ bɔn yen wa i balima min n'i ka ko man d'a ye ni e yɛrɛ b'a kalama o kosɔn e bɛna nin ka balimaya hakɛ bɔn yen wa ayi don min na yusuf balimaw nana a ma yusuf ye u bonya de masa don a bɛ se ka ko bɛɛ k'u la mais a y'u bonya de don min na u nana a dɔn u maloya kojugu bɛ ɲini ka don dugu jukɔrɔ u dɔw ko tɛ se ka yafu olu ye min k'a la a ko aw balima ne balima de y'aw ye olu ko o kuma o an bɛ min kɛ la dɔ ma an m'a dɔn k'e y'an balima de ye wa an m'a dɔn k'e y'an balima de ye wa n ko an y'a k'e la k'i fili kɔlɔn kɔnɔ k'an b'i faga ka lajarabi ka eh, lajaba mɔdɛli bɛɛ da i kan n k'an y'o k'e la yusufu ko n'aw fana tun m'o kɛ o est-ce que ne filɛ jɔyɔrɔ min na ne tun m'o sɔrɔ wa aw ka juguya de ne labɔ dugu kɔnɔ ka na ne kɛ misira masa ye yan sinon ne tun bɛ se ka n to kanaan ka misira masaya sɔrɔ wa aa voilà donc kuma dɔ la bɛnkɛjan ye kuma min fɔ de hɛrɛ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ a sirilen don lajarabi juguman dɔ de la fɔlɔ n'i ma tɛmɛ o juguman in fɛ hɛrɛ in tɛ na voilà n'i ma tɛmɛ o juguman in fɛ hɛrɛ in tɛ na dɛ alijinɛ kɔnɔ donni o ye hɛrɛba de ye nka n'i ma sa i tɛ don a kɔnɔ dɛ ɔ i tɛ to diɲɛ kɔnɔ yan ka don alijinɛ kɔnɔ dɛ aa saya dun man di mɔgɔ si ye donc a bɛ ten de
ala ka limaniya d'an ma inchallah awɔ ala k'o dugawu minɛ an bɛ tɛmɛ